Alright, makosana tilowere limodzi ku khoti la Lilongwe kumenekotu kuteko kuli nkhani yokhudzana anyamata aja a zikwanje. Tinabwera chaposachedwapa kubweretsa vidiyo imene imafotokoza kunena kuti atatapidwa onse panopa akukwanatu 11 amene amangidwa. Nambala ija yakweransotu mmwamba Panopa tili ndi anthu okwana 15 azikwanje amene amangidwa. Enawo kumachoka mu Lilongwe ochulukirapo ndipo enawo akuti akuchokeranso m'madera ena nkhangati cha ku Dowa uku. Nkhani zawo zikulowabe mukhoti ndipono anafika mukhoti mmene nthawibe imathamangira cha m'ma 12 choncho kuti akayankhe mlandu wawo. Kumene kujatu kwapezeka zonena kuti akamva mlandu umene iwowo amangidwira, awamanga pa mlandu wonena kuti iwowa ndi makosana amene anapita kukapanga zisokonezo m'boma la Dowa ndiye kuti kumene kuja kunadzi ku Mponela mukumbukire kunachitika zinthu zingapo ziwiri eti choyamba ku Mponela kunapezeka zonena kuti no magaye a Aford anamenyedwa kumene kuja kuphwanyidwa ng'oma chanichani chachiwiri ndi pamene no kampeni inahita kwambiri kumene kuja kuti basi ya chipani cha dpp inapezeka kuti no inaotchedwa komanso ndi kuti achina norman chisale ena ndi ena anapezeka kuti apangidwa attack muja norman chisale analiza mfuti wake uja nthawi yake ndi imeneyo ndiye kuti no kaya ndi ziwawa zake ndi ziwiri zimenezi kaya ndi chimodzi mwa ziwirizi komano ziwawa zimene zinachitika ku Dowa ndiye kuti ndi zimenezizi akuti magayi amenewa zimawakhudza ndithudi chifukwa cha zimenezozo iwowa akuyenera ndiye kuti ayankhe mlandu pa khoti azipange defend kukambano nkhani yozipanga defend loya amene akuwateteza magayi amenewa dzina lake christopher kambalame ndi amenetu wapezeka zonena kuti amafotokoza iyayi ajaji anthuwatu tapatsani belo anthuwa chanichani afunsa iyayi tisanapatse belo musanayambe kufunsa za belo mlandu mukuvomera mukukana magayi onse 11 akana kuti iyayi ife sitikuvomera mlandu umenewu sitinapange ndifeyo sizikutikhudza eya basitu ndi pamene no kwapezeka zonena kuti chani loya wawo uja amapempha belo kuti apatse belo nde panopabe pali kukambirana madibeti onena kuti apatsidwe belo komano kuchoka ku mbali ya boma munthu amene akuyimira mbali ya boma loya wa ku mbali ya boma prescott E, Mwayiulipo ameneyotu wapezeka zonena kuti no wafotokoza kuti magayi amenewawa asapatsidwe belo chifukwa chonena kuti pakufunikirano tsopano mboni ziyambe kubweretsedwa ndipo akunena kuti kumbali ya boma ali ndi mboni zokwana kaya ndi 10 kaya zimenezozo zimene zikhale zothira umboni zonena kuti magayi amenewawa anapalamuladi mlandu ndapa tayamba kubweretsa mboni zimenezo pang'ono pang'ono komano nde kuti magayiwa mlandu uyambe kwai- waimitsidwa kaye kuchoka kumbali ya boma timapempha inu jaji mlandu umuyimitse mukauyimitsa ndi pamene tipezeko zonoti mukakuza tsiku lina anthu awa mukuwasungabe muchitokosi tsiku limenelo tidzayamba kubweretsa mboni mlandu uyambe kutani kumvedwa osachedwachedwanso yayi akuona kuti kumbali yolambulayi kumbali ya boma akudziwa zoona kuti magayi amenewa akungowapasa mpata kuti ma ajenti ena nkuchedwesachedwesa zinthu akhoza kukedeka tu amenewa nde tikukambano za anthu 11 kodi ndi ndani ndi ndani kungopangatu mongokumbutsana eti koma mayina enawo ndi mukuwadziwa kale anthuwa ditu mmene tanenera muja alipo anthu okwana 11 amene atapidwa achina Phakamisa ali mkati mmenemo ma achina munlo komano tingowerenga nde kuti onse bwinobwino kuti nokodino akuti ndindani ndindani okay abatu pali nde kuti no bruno munlo Magina amene uja palino Eric Phakamisa pali Davie Malamula pali rahimu jonathan pali Alfonso Chiphwanya pali Esaya Bwanali, pali ndekuti Alfred Dala Kadula, pali a Issa Saidi, pali a Lameki Mandowa, pali a Lester Kanjunga ndi a Howard Hamza Kadango. Magayi aketu ndi amenewa amene apezeka zonoti atapidwa ndi boma ndithudi. nde mlandu wawowo uli mkatibe wa belo onena kuti do akhoza kupatsidwa belo leroli koma kumbali ya boma akunena kuti musawapatse belo chifukwa yonena kuti no mlandu ukuyenera uyime usapitirirenso apa chifukwa tikufunikirabe ifeyo tikakonzekeretse mboni zathu kuti zizayambe nokubwera nde pakonzedwe deti lina koma magayiwa akhalebe muchitokosi m'manja mwa polisi pameneno loya amene akuyimira magayi amenewo akunena kuti yayi Anthuwa atulutseni ali ndi ufulu onena kuti alandire belo komanso anthuwa ati amakhala mu Lilongwe amapanga ma business mu Lilongwe mabanja awo ali komwe kuno sangathawe amene wawa chifukwa kuti mabanja awo ali komwe kuno hmm. anthu oti ali ku South Africa koma mabanja awo ali ku Malawi kuno mwayiona imeneyo ndiye chifukwa chimenecho mukhoza kuchiona kuti no its a lame reason chifukwa chimenecho cho chonena kuti choperewera ndithudi simunganene zonena kuti foti mabanja awo ali kuno nde sangathawe ah, zosatheka zimene foti iyoyo ali mabizinesi kuno sangathawe bizinesi iti anthu amatha kusamutsa kuno kumakapangira kaya ku mozambiki kuko kuthawa komanso apapa mukati muone bizinesi ndi kundende pamene pomwe chofunikira ndi chani eh? kuti apulumuke athawe ndi kunoti akhale ayi chifukwa cha business ndiye akathere kundende chifukwa zonoti mm, tithawe mwayiona ndi chifukwa chake mwina akumbali yakuboma akunena kuti magayewa sikofunikira zonena kuti apasidwe belo magayewa akhalebe chani m'manja mwa polisi asungidwe kumeneko kufikira nthawi imene milandu iyi ipange chani basi kungoti milandu iyi ithamangisidwe kuti no chilungamo chake chitani chidziwike chifukwa chonena kuti ngati ngosalakwa ndiye kuti amasulidwa mmene zimene akukhalira koma ngati no iwo ndi olakwa ndiye kuti pamene pakuyenera apite ndithu kundende akalaweko moyo wa kundende mwina mwake Mafana ena ake amene kusogolo kuno azizalingalira zomazanyamulanso zikwanje angaphunzirepo kuti mwina ziwiri zitatu kunena kuti no tikanyamulanyamula zikwanje amene akutituma aja amatithawa timangotsalapo tokha basi timangotsalapo tokha ifeyo ndife amene timakathamanga ndi maunyolo mu- munyolo chani yo aja ali kumanyumba kwawo nanga chairman amene amatchuka kunoti ankatuma zikwanjewo nduna ija mwaidziwatu imeneyoyo ili kuti no panopa sikumvekanso tu ayi ikumangokhala yokhumudwa ku parliament matsinya pa nkhope ndi zina zoterozo mwaiona imeneyo anyamata akuvutika chani chani tisayankhule zambiri kunena kuti tikupatsiraninso ndi lipoti kutengera ndi mmene lingatulukire kunena kuti kodi no apatsa belo kapena sanawapatse belo tizingosiyabe funso limodzi lomwelo Ma guy, mukuona kuti anyamata amenewa apatsidwenso belo kachikena kapena ayi? Mukhoza kutiuza maganizo anu mu comment section koma mukamatiuza maganizo amenewa osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu. Amene simunapange subscribe, tiyeni tipangeni subscribe cholinga kuti nkhani zimene tikubweretsa pano zikufikeni mosavuta. Akuti.